ofu nwanne anyị nwoke sị m na obi dị ya mma etu m si ekwu ụfọdụ ife bụ ife dị ife ndị oyibo na-akpọ sensitive etu m si ekwu ya n'igbo nke m ma ekwukwa kịta n'igbo ka m ma ekwu ya ife m chọrọ ikwu kịta abụghọ ife ya eme ka ndị igbo nwee aṅụrị ama m adị popular maka na ndị mmadụ ada eche echiche oge ndị Igbo na-akwa truck na ana Yoruba obi adịghọkwanụ ndị Yoruba mma n'ebe ndị Igbo nọ oge ọ wụ truck ka ndị be anyị na-akwa na-ebu nsị oburu nsị ndị Yoruba na ndị Igbo anya iwe a na-ewe ha ị chọọ ịma ma ife a na-ekwu ọ bụ eziokwu ọkwa ụnụ sị na ndị Igbo ada agụzi akwụkwọ jee chọta biography autobiography Awolowo nke a na-akpọ Awo gụọ ị fụ etu ife ọ na-ekwu maka ndị Igbo ebe ahụ o nweghị ife dị iche na ife ahụ Ahmadu Bello kwuru maka ndị Igbo na ife na nke ya nwa na onwe ya na-ekwu mana kịta ife ndị Yoruba fụzie wụ ọ ife onye ọbụna fụzie wụ ndị Igbo a na-ego property na-ego ana na-ego ana na ana Yoruba o nwere ofu nwata nwaanyị onye Igbo mụ na ya na-ehi nwanne ọ bụkwa onye be anyị dụka na ọ bụghị obodo m si ka o si mana anyị ncha wụ ndị Anambra ọ na-arụ ọrụ na Anambra ụmụnne ya nọ Lagos gwa ya na bịa goro ana n'Ogun o jee goro kedu ndị anya dị mma na-eme ụdị ife a kama m ma ego ana n'ebe ọbụna abụghọ ana Igbo na Naịjirịa ma ejegho Gabon jegorie ejee m Haiti jegorie ma ejegho Haiti jegorie ejee m Ivory Coast jegorie ma ejegho Ivory Coast ejee m Tanzania ma Zambia ma egotawughị ebe ahụ ewere m ego ahụ wufuo oge ndị Igbo na-akwa truck ndị Yoruba fụ ha iwe a na-ewuwe ndị Yoruba ọ wụrụzie kịta ndị Igbo na-arụ ụnọ 100 million na Lagos ka ọ ya awụ ha fụ ndị Igbo obi a na-atọ ha ụtọ anyị a na-echedukwa echiche kedu etu ọ ya adị anyị amara ya ada echeziri ya eche mana kedu etu ọ ya esi dị anyị ma anyị na-anụ maka gekwa ntị ogugo ka ndị Igbo na-ego ana ha na-ego na ana Yoruba mana ọ bụghị ife ahụ ife ndị Yoruba kpọrọ ndị Igbo asị na-ekwu ife ha na-ekwu na ndị Igbo na-etake over ana ha kedu etu ị ga-esi feel gịnwa wụ onye igbo ma ị nụ na fulani ma yoruba na-etake over ana igbo of course o nwekwa ihe ndị igbo ya akpa maka oge a na-achụ ha ka agwọ ha kpọrọ onye yoruba mee mayor of enugu oge ahmadu bello na-ekwu na ya achọdụ ka onye igbo wụrụ labourer na ugwu awụsa a sị ndị nwere uche pụta ha ya apụta so mana ọ wụ na ọ ya adị anyị njọ ka anyị marakwa na etu ahụ ka o si adị ha nwa ma anyị na-ego ana egogbu onwe anyị na ana yoruba ọkwa ndị igbo na-etudo ọnụ na ha amaka ife o nwere ndị Igbo chachara akwụ chakwuo na-ekwu na before Adam apụta ụwa na ndị Igbo anọbago because ụbụrụ eke emeghị ka ha mara na ife Adam meanụrụ mmadụ mana millions of ndị Igbo including ma ndị Ọhanaeze soro ndị ahụ soro ha nakpuo ọfịa ndị na-ekwu na ndị Igbo anọbago before e kee mmadụ n'ụwa na because na ndị Igbo nọwara before e kee mmadụ na ha ka onye ọbụla mara ife kedu ife mere na igbo ahụ ejido amamife ndị igbo a quote wee mee ka ndị igbo rotado na o nwere ebe a na-akpọ eh, nimbo nwee ebe a na-akpọ ụzọ ụwanị nwee ebe a na-akpọ ọsụ na ọlụ fugorun ọfịa etone and o nwere ndị chọrọ ana ahụ o nwere ndị abụghọ ndị Igbo na-achọ ana ahụ ka ife kpata na amamife anyị erughị ebe erote ya ka anyị use ya amamife ahụ ruo ebe ahụ kọwa ugbo estate ka ife mee na amamife anyị erubeghị anyị convince wu naijiria even n'oge ndị igbo na jonathan na-achị ka e mee ka Port Harcourt Wharves a rụwa ọrụ ports a nọ na Port Harcourt ebe ndị Igbo nọ importation ka ha ji agbaba n'ọkụ na Lagos o nwere onye Igbo rotara ya ndị Igbo nọ na Jonathan gọọmenti universities ka ha rụrụ na Abuja mana Obiedị na-eru universities kpatakpata enjoy ya university gị for 20 years more ị nwụọ adọnye gị n'ana 50 years ị ree nka na-etie nashiga n'ọkụ ana ndị Igbo na-ego na ana Yoruba na Abuja na other parts of Nigeria ọ ma endkwa na ọfụma o nwedị ife e ji kwesịrị igo ihe o nwedị reason e ji kwesị igorie after 1970 ọ wụ na ndị Igbo na-eche echiche after 1970 ha ya asị ife ọbụna ha ya eme ha ya mee ha n'ana Igbo ahụ ka ọ dịbagodo otu a